manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donso kana balaba aw ka ca lin na bi koyi mais a bɔ i na ayiwa dɔ daminɛna dɛ a tɛ kɛriw bila aw ka ca lin na bi koyi a bɔ i na n bɛna mun kɛ n tɛn'o kɛ koyi ayi non ne bala t'a dɔn koyi n tɛn'o fɔ koyi ayi kɔrɔtɔ ko t'olu ye koyi tiɲɛ a tiɲɛ b'a yɛrɛ ka kɛlɛ de kɛ o tɛ kɔrɔtɔ ko ye koyi ee aw bɛ tɛmɛ n'an ka video ye a b'aw bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ bɛ ka boli boli ka na ko n bɛna minnu fɔ n'o tɛ koyi ni ne bɛ mun fɔ ne b'o fɔ olu fɔdon tɛ bi ye ko bɛɛ n'a fɔdon de don koyi ka bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ manden kɔnɔ aw minnu bɛ manden kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada k'an na balaba ka mali karamɔgɔw fo buye ayidara k'a fo k'a barikada a fa ye sɛk amawula ye sɛk amawula ala ka lahara so suma a ye usman sherif madani ayidara k'a fo k'a barikada a fa o ye madani ye i y'a faamuya ka ala ka lahara so suma a ye suala baya ayidara k'a fo a fa ye baya ye baya ala ka lahara so suma a ye baya ye an bɛ tɔw fa dun n tɛ mun fa tɔgɔ dɔn n b'o fo diɲɛ kɔnɔ waraba ɲɛ fila ci mari dunbiya vraiment chevalier de l'ordre national i n'a ka kan koyi mari dunbiya vraiment médaille mun dir'i ma i n'a ka kan ha mari dunbiya ka nin médaille ko in diyara anw ye sa ha wara eh la ilaha ilala eh anw mɔkɛ waraba ɲɛ fila ci mari dunbiya bazumanaba wajulukɛla ma o y'ale de ye bɛɛ nan'i sɔrɔ yen i m'a ye i ma tɔgɔ ɲini koyi ala de ye tɔgɔ d'i ma koyi n'i ko mari dunbiya dɔrɔn wajulikɛla y'i kelen dɔrɔn i ma arajo ta i ma taa journal la i ma politiki kɛ i tɔgɔ ma fɔ mais hali sini bonya b'i kan mari dunbiya ni layila hali sini bonya b'i kan walahi bɛɛ nan'i sɔrɔ wajulu la depuis bayayaw b'a la i b'a la i m'a faamu wa i b'i ka tiɲɛ jalan de fɔ in na ye mari dunbiya halisa ala k'i mɛɛn an kɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamina tubabu tubabu ko ten tɔ politiki mɔgɔ si tɛ bonya politiki kuma ma n'i nana politiki kuma kan i tɔgɔ bɛ fɔ o mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ don politiki la ko i ko dɔ tɛ s'i ma o mɔgɔ tɛ yen wa o mɔgɔ tɛ se ka kɛ yen ne bala tɛ yan ne ta a y'an k'o bɔ a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ o e ne kelen de don a bɛna se koyi aw kana kɔrɔtɔ dɛ ne de ye bala ye je vous donne un mois et quinze jours a bɛna kuma wɛrɛ mɛ mun tɛ nin si ye a y'a sɛbɛn k'a bila aw bɛna kuma wɛrɛ mɛ mun tɛ nin si ye manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔw e mun tulo bɛ ne kan na e bɛ tiɲɛ dɔn e fa tɛ politiki la o de kama a tɔgɔ ma fɔ ne fa t'a la o de kama a tɔgɔ ma fɔ y'o faamuya alimamibaw ka quartier la a tɔgɔ ma fɔ kutuba kɛla baden bɛ u tɔgɔ ma fɔ minnu nana politiki kɛnɛ kan olu tɔgɔ bɛ fɔ politiki la o tɛ kɛlɛ ye o tɛ kɛlɛ ko ye mɔgɔ si tɛ se k'o bali o tɛ kɛlɛ ye koyi ok donc alihamudulilayi arabil alamina ne m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ ne ma att gɛn ne fanga kun ka dɔgɔ att gɛnni ko la ne m'a fɔ n y'a gɛn dɛ minnu ko k'u y'a gɛn ne ko n k'olu de ko ten ne ne bala m'a fɔ dɛ parce que mɛn da mɛn da ye mɛn tigi la ye o est ce que ne de ko ko n ye att gɛn est ce que ne de ko ko n filil'o la ne m'o fɔ o mɛ ne seginn'o de kan mɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛ k'a ko ko parce que ko i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ mɛ a bɛ youtube kan ne m'a fɔ ne seginna a kan de i m'o faamuya mɛ komi dɔ dalakan o tɛ se ka mɔgɔw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la mɛ mɔgɔw bolibaatɔ b'u ka birifini ta dɔ dalakan de la ok ne kun sinɔ ne ka misɛn att kɔrɔ ala ka lahara sɔn suma amadu ye ibk ne ma na n'a ye dɛ wa ne da m'a fɔ n nana n'a ye min da ko k'a nana ni ibk ye ne y'o de ta fɔ wa n dun kelen m'a fɔ koyi burankɛ yɛrɛ y'a fɔ koyi wa ne de ko ko dɔ ye politisiyɛn wa ne fana m'a fɔ koyi a yɛrɛ burankɛ de y'a fɔ mɛ o si tɛ dɔn koyi ko ne y'a fɔ mɛ la ilaha ilala mɛ ne m'a fɔ o ne segin'u kan de ne ye fɛn o fɛn fɔ video in na malidenw ne seginna a kan dɔrɔn de k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barika da k'a la balaba ne ma ye dɛ mɛ n bɛ na quoi bi tɛ ni kuma n'i ye kuma fɔ ka sɔrɔ a fɔ don tɛ kuma bɛ kɛ kuma langolo ye n'i ye kuma fɔ a fɔ don ɲɛ a bɛ kɛ kuma langolo ye ni kuma fɔ kuma fana tɛmɛna n'i ye kuma fɔ a bɛ kɛ kuma langolo ye n'i ye kuma fɔ a fɔ kuma a n'a mɛn kuma a n'a ye kuma na kuma bɛ kɛ kuma ba de ok sitan den toro i yiri jugu feere ah bon an bɛna video kɛ minnu bɛ k'a fɔ ko cɛbilen daramɛ ani ibk cɛbilen daramɛ o kɛra minisiri ye ibk tile la pulɔ o kɛra minisiri ye ibk tile la fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko ka election kɛ nin bɛɛ kɛra minisiri ye ibk tile la mɛ a ko ma se ka kɛ ibk tile la aw kɛra minisiri ye aw m'a dɔn ko gɛlɛya bɛ bi bi in na aw nana aw jɔ ko gɛlɛya bɛ population kan mɛ k'aw to minisiriya la a b'aw ɲɛna a kun tɛ yan a kun bɛ yen donc o de kama ni dɔ ko ko gɛlɛya bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ a kun ka nɔgɔ o tigi bolo de so mais o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛya mɛnna ne yɛrɛ mana dɔw ye k'a fɔ ne mana pulo ninnu ye pulo k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ population kan ɛ pulo e bɔra o kalama bi de pulo gɛlɛya bɛ population kan depuis e bɛ minisiriya la e ye bi ta de dɔn pulo pulo e man kan ka kuma élection ko la quoi parce que e fadugu ye baɲangara de ye

pulo hali ni mali opposant bɛɛ ko ko ka élection kɛ pulo a cɛ man ɲi e la dɛ ko ka hali n'a sɔrɔ mali opposant bɛɛ ko ko ka élection kɛ ni maliyɛn bɛɛ ko ko ka élection kɛ pulo élection kuma man ɲi e da dɛ parce que ni élection bɛ kɛ a tɛ se ka k'aw ka dugu la a tɛ se ka k'aw ka région na a tɛ se ka k'aw ka wula kɔnɔna na a tɛ se ka k'aw ka sira kan donc pulo e bɛ sɔn cogo di ka nin kɛlɛbaden to mɔpti mara la e mɔptika den e kadɔ den e ka na ko ka élection kɛ o kuma na an b'i ɲininka o n'i ye ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbo kan i b'a ci n'i kɛra den fɛ ka tɛmɛ a ba kan i bɛ sɔrɔ i bɛ fɛ ka den dun de donc o kuma mɔbiti mara o campagne tɛ se ka kɛ yen dɛ e bɛ se ka taa campagne kɛ yen ah pulo grand frère tu m'as déçu hein franchement tu m'as déçu quoi pulo e tun bɛ minisiriya la ibeka tile la i y'a faamu wa i ye mun de ɲɛ hali musomaninw taara ka taa kupu ta ka na tɛrɛn d'u ma i ma se k'u ka tɛrɛn d'u ma ibeka ye tɛrɛn papiye siɲɛ k'a d'u ma basikɛtikɛlaw ma e ma se k'o ɲɛnabɔ ɛ sisan jamana in bɛ yɔrɔ min na n'i yɛrɛ tɛ fɛ i ka mangoya mali kɔnɔ est ce que i b'i da to élection ko kuma na n'i tɛ fɛ i ko ka goya mɔgɔw ye est ce que i b'i da to élection ko kuma na ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ fɛ i ka malo i ka sigida la i b'i da to élection ko kuma na ni mɔgɔ min tɛ fɛ i denw kunba sululen ka bɔ kɛnɛma i denw ka bɔ kɛnɛma i y'a faamu u ka kuma lankolon mɛn i kan ka na i ka so kɔnɔ i muso ka kɛ ɲugutɔ fɛn ye est ce que i bɛ sɔn k'a fɔ mali kɔnɔ ko ka élection kɛ n'i ye mɔgɔw jɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin ni kɔ o tɛ élection fɛ n'i tɛ fɛ i man ka goya o dugu la i b'i cɛsiri o dugu élection ko kuma na n'i yɛrɛ tɛ fɛ i ka mangoya pulo bon minnu bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ mais gɛlɛya si ma daminɛ asim nalen o gɛlɛya bɛ yen de depuis asim ma na gɛlɛya bɛ yen de depuis transition fanga ma na gɛlɛya bɛ yen je crois gɛlɛya de kama transition fanga nana gɛlɛya de kama mɔgɔw bɔra gɛlɛya de kama mɔgɔw farala i y'a faamu ɲɔgɔn kan ka se ka ibeka gɛn ko parce que ko gɛlɛya bɛ yen bon ni gɛlɛya bɛ diɲɛ dugu o dugu la n'i bɛ fɛ k'o gɛlɛya kɛlɛ n'i nana dugu la i b'a jateminɛ kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen i y'a faamuya wa kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen i b'o ta k'o bila ɲɛfɛ mais n'i nana dugu la ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ dugu la minɔgɔ bɛ dugu la i y'o faamuya fana wa marifaci de bɛ dugu la dugudenw bɛ ka faga de donc kɔngɔ ani minɔgɔ o kan ka ta mais o ka sɔrɔla ni kɛlɛ tɛ yen o ka sɔrɔ ni marifa kisɛ tɛ yen donc jamana mun ka sɔrɔ fanba ye sɛnɛ ye mɔni sɛnɛ baganmara bon o mɔnikɛ duguba n'o sɛnɛkɛ duguba n'o o y'a fɔ o baganmara duguba jamana ka sɔrɔ o de jamana ka sɔrɔ y'o mun ye jamana fana kɔnɔ dumuniba bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na mɔniba bɛ kɛ yɔrɔ mun na i y'o faamuya wa sɛnɛba bɛ kɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ fana kɛlɛ bɛ yen sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka sɛnɛkɛ mɔnikɛlaw tɛ ka se ka mɔnikɛ baganmaralaw tɛ ka se ka bagan mara donc ni jamana ka sɔrɔ bɛ o de la sɔrɔda mana geren jagoya ye kɔngɔ bɛ na jamana na donc jamana mun ni a kɛlɛ bɛ san tan jamana kɔnɔ donc san nɔ dɔ ye san wolonwula ani tila kɛ ka kɔngɔ to yen ka kɛlɛ to yen dɔ nana san kelen y'a faamu wa donc ni jamana kɔnɔ mɔgɔw ko ko san kelen tigi k'u bɛna fɔ ko u ka kɔngɔ sababu y'o ye a bɛ y'u la non kɔngɔ tun bɛ yen mais minnu tun bɛ fanga la olu tun t'a fɛ a ka bɔ a kalama olu tun bɛ parce que olu ka mako kun t'a la wari fitini mun n'a bɛ ka sɔrɔ ni anw bɛ k'o kɛ ka kɛlɛkɛminɛn san ka kɛlɛkɛlaw labɛn o wari fitini olu tun bɛ o tila saba ye ka kelen don balo la walasa aw duguba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kule bi walasa aw kana se ka kule kɔngɔtɔw ka to kɔngɔ la fagalikɛlaw ka to fagali la y'a faamu a kuma ka dan bamakɔ donc anw tɛna se k'o kɛ mun bɛ ka sɔrɔ anw bɛ ka kɛlɛkɛminɛn san ka sɔrɔdasiw labɛn a b'an kɔnɔ kalo damadɔni dɔrɔn fɛn mun ye kɔngɔko ye an b'a dɔn parce que anw yɛrɛ ye aw ye anw dɔ de ye anw ye burusi kɔnɔna kɛ anw faw ye burusi kɔnɔka de ye an baw ye burusi kɔnɔka de ye anw yɛrɛw ye sɔrɔdasiw de ye anw bɛ kɔngɔko ɲɛdɔn mais kojugunin fila dɔ ka fisa ni dɔ ye nafolo mun bɛ yen anw bɛ se ka t'a bɛɛ don balo la ka na mais n'an y'a bɛɛ don balo la ka n'a di aw ma ka sɔrɔ la kɛlɛkɛlaw ma kunbɛn marifatigiw ma kunbɛn u bɛ tila ka na aw faga an nana wari min donn'a la ka tila k'o wari fana n'o mun donna balo la k'o balo fana ta ka taa ka t'o kɛ k'u yɛrɛ balo donc an bɛ mun de kɛ ee misiba bɛ nɔnɔ to a la jeli to a la ka nɔnɔ bɔ ok mɔgɔ kekunyara cogo cogo i bɛ shɛ ɲimi ma san an ka essayer an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni fitini fitini min bɛ sɔrɔ ni aw bɛ se k'o dun k'aw kɔnɔ fa ka se ka ji min ka se k'aw musow ye k'aw denw y'aw ɲɛ la ka se ka taa dɔgɔw jɔ alihamudulilayi an bɛ to o o o o bonyani in kɔnɔ i y'a faamu wa kɛlɛkɛlaw mana se ka yɔrɔ bɛɛ lasigi tuma min na an bɛna an mago jɔ sisan nɔ balo tɔ ko la bɔn a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que na min tolilen na kumunen o kɔkɔ bɔ man go kɔkɔ gan ka di na kumunen na na kumunen o kɔkɔ bɔ man go an b'a essayer ka ɲɔgɔn faamuya ni hakili ye o de kama ala ye diɲɛ fɛn o fɛn tila hakili de tila cogo ɲɛna ni diɲɛ fɛn bɛɛ ala ye fɛn o fɛn di mɔgɔ ma bɛɛ bɛ jɔn i ka i ka i i ta la mɔgɔ si tɛ jɔn a yɛrɛ hakili la alors que bɛɛ dun hakili tɛ bɛrɛ ye manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn ka di diɲɛ kɔnɔ diɲɛ de ka di n'a bɛɛ ye donc a y'a to marifatigiw ka kunbɛn fagali ka dabila diɲɛ fɛn o fɛn ka di diɲɛ yɛrɛ de ka di ni fɛn bɛɛ ye arijinɛ tɛ sɔrɔ n'i ma na diɲɛ na jahanama tɛ sɔrɔ n'i ma na diɲɛ na ni cɛkɔrɔba min ko ko diɲɛ nege t'a la e ka mali wari bɛɛ d'a ma k'a ka taa lahara a tɛ sɔn ni musokɔrɔba min ko diɲɛ nege t'a la e ka mali wari bɛɛ d'a ma k'a ka taa lahara a tɛ sɔn donc fɛn o fɛn ka di diɲɛ de ka di n'a bɛɛ ye donc a y'a to yen ni sɔrɔdasi ninnu ni ni minnu bɛ fanga la an t'u dɔn ninnu minnu bɛ fanga la anw yɛrɛ ɲɛ b'a la bakɔrɔninw bɛ san waa kɛmɛ depuis wolo don waa tan bɛ don bakɔrɔnin na mɔgɔ min bɛ se ka jamana jɔ san duuru kɔnɔ depuis san kelen o bɛ nɔ bɔ ok tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca gɔn cɛ ka jugu mais gɔn a naji ka di gɔn ka cɛ juguya tɛ gɔn naji la ni mɔgɔ min ko k'a bɛ mugubani kala gɔn na n'i y'a kala yiriboloba yiriboloba caman b'a a damu da n'i k'i bɛ n'i k'i bɛ mugubani kala sama la i ye kumaba fɔ n'i y'a kɛ fana i ye koba kɛ manden cɛ ni manden muso jamana in bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ka ta ɲini o tɛ ni bɛɛ de ta bɛ sɔrɔ est-ce que hali ni fantanw k'u bɛ ta ɲini kɛ u bɛ ta sɔrɔ jɔni na u t'u ta sɔrɔ fantanw ta ye jumɛn jamana in kɔnɔ a ka se ka basigi an ka taa an ka baara kɛ a ka se ka basigi burusukɔnɔkaw ka sauver a ka se ka basigi jamana kɔnɔ minnu fa n'u baw balo bɛ sɛnɛ ni mɔni ni baganmara la olu ka se k'o kɛ an ka burusukɔnɔmɔgɔw olu kibaruya ɲuman ka se ka dɔn anw fɛ donc mais i b'a dɔn baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ baladenw bɛ fɔ dɔ b'i bolo bɔ dɔ la i bɛ taa dɔ la baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ mɛ na sa jamana problème bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ anw minnu bɛ duguba kɔnɔ anw bɛ kɔngɔ de dɔn minnu bɛ kaye duguba kɔnɔ olu bɛ kule kɔngɔ minnu bɛ kulukoro duguba kɔnɔ olu bɛ kɔngɔ de dɔn minnu bɛ sikaso duguba kɔnɔ olu bɛ kɔngɔ dɔn mɔpti bɛ ten tɔmɔkutu bɛ ten gawo bɛ ten kidali bɛ ten mɛ ne bɛ fɛ k'a ɲininka mɛ minnu bɛ burusi kɔnɔnaw ni wula kɔnɔnaw la olu bɛ mun de dɔn ka se ka sɛnɛ kɛ ka se ka san wɛrɛ balo sɔrɔ mɛ n'olu bɛna faga dun marifa kisɛ la diɲɛ jamana o jamana n'a ka di a jamana arime labɛnnen don a jamana sɔrɔdasiw a kɛlɛkɛlaw a wolomasiri tabagaw olu labɛnnen de don wolomasiri tabaga tɛ se ka labɛn ni kɛlɛkɛminɛn tɛ parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ o mɔgɔ k'a ka farin kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama de b'a bolo o preuve surumanin ye mun ye badara ali a ka muru ala de tun y'a ta d'a ma arabu numu de ye tɔw ta dilan donc ala yɛrɛ sɔnna ka muhamadu ka kɛlɛ salila wasalim ka muhamadu ka kɛlɛ arme n'ale ala yɛrɛ ka matériel dilannenw ye est-ce que ala yɛrɛ sɔnna ka muhamadu ka kɛlɛ arme parce que ala ye armement dɔ d'a ka muhamadu ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ma armement mun ni tɔw halisa tɔw ma se san ba yirika kɔnɔ halisa tɔw ma se k'o ɲɔgɔnna dilan donc o armement tun bɛ i n'a fɔ irisiw ka armement anw ka arme kɔnɔ de donc ni ala yɛrɛ sɔnna ka muhamadu ka kɛlɛ arme o kɔrɔ an k'an ka jamana arme ni ala yɛrɛ sɔnna ka kɛlɛkɛminan di muhamadu ka kɛlɛ ma anw yɛrɛ ka sɔn ka kɛlɛkɛminan ko ka ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ ni ala yɛrɛ sɔnna ka silamɛya arme n'ale ala yɛrɛ ka i n'a fɔ nouvelle génération n'ale ala yɛrɛ ka technologie laban ye o wagati la donc mun de b'a yira anw na ko anw yɛrɛ tɛ se k'an ka kɛlɛ arme donc asimiw ninnu ni minnu ye dɛmɛ kɛ ko k'a don armement na u kana ban a la parce que ala ye bamuru bila ka n'a di muhamadu ka kɛlɛ ma muhamadu ma ban a la kɛlɛkɛcɛw ma ban a la u y'a minɛ donc ni minnu fana ye dɔ d'i ma ko ka fanga dɛmɛ ko ka jamana dɛmɛ a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ok jaliziw nana jalizi minan i y'a faamu dɔgɔtɔrɔsow la gabriel ture an ye san wolonfila kɛ an bɛ ka kule ko ibk ka dialyse appareil kelen dɔrɔn san miliyɔn fila ani dɔɔni a taara ka sɔrɔ a ma se k'a kɛ mais o y'a sɔrɔ a denw bɛ mɔbili ni o y'a sɔrɔ a denw bɛ ka mɔbili ni o y'a sɔrɔ a denw bɛ ka avion ta o y'a sɔrɔ a denw bɛ wasanba dɔ na y'a fɔ aw bɛ mun dun su kɔnɔ a ka ca miliyɔn fila ni waa kɛmɛ dialyse san wolonfila ani tila e amion e tun b'o gouvernement kɔnɔ e ɲɛ bɛ dialyse minan baden nalen na point g i y'a fɔ gabriel ture la depuis modibo depuis tubabuw ye gabriel ture jɔ k'a lit changer ka n'a bila bi la lit ma deli ka falen e ɲɛ bɛ hôpital ba bɛɛ lit falentɔ la kɛlɛkɛminɛnw depuis ala ye da musa tile la kɛlɛkɛminɛn minnu ma san e ɲɛ b'olu santɔ la e ka tila ka n'i jɔ k'e bɛ bɔ ko k'a fɔ ko ka élection kɛ election baliya bɛ mun tiɲɛ ye e kɔrɔkɛ yɛrɛ ka du kɔnɔ kɔngɔ tɛ yen i ka kalan kɛ hippodrome na e kɔrɔkɛ ka du bɛɛ kɔngɔ tɛ yen wa hali san kɛmɛ kɔngɔ tɛ don du kɔnɔ e b'o dɔn e yɛrɛ fana bolo mun b'e bolo kɔngɔ tɛ don yen e b'o dɔn mais halisa e bɛ mun ɲini election ko la fanga cira jamana cira fanga mun na i tun b'o kɔnɔ grand frère i fana k'a lajɛ sa dɔ kɛra de amion guindo cɛbilen cɛbilen an tɛ kuma e fɛ parce que e ta ye fɛn dɔ ye c'est à dire ee ne m'a dɔn e bɛ mun fɛ quoi cɛbilen ale yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ mun fɛ mun ka jugu cɛkɔrɔbaya la mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn i bɛ mun fɛ mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ i ma se ka fɛn dilan mɔgɔ ma kɔrɔ ka sɔrɔ i ma se ka sini ɲɛsigi mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ ɲɛbila t'i bolo mɔgɔ mana kɔrɔ parce que den tɛ cɛkɔrɔba mun bolo o bɛ don sɛ kulukulu kɔnɔ

pelenkitun e taara don ibk fanga la e cɛbilen i ɲinɛna sumayila kɔ e ɲinɛna i ka parti kɔ ala ka lahara so sumaya sumayila ye ka kɛ sumayila ka bras droit ye e ɲinɛna i ka parti kɔ ka kɛ sumayila ka porte parole ye e ɲinɛna i ka parti kɔ ka kɛ sumayila ka premier ministre ye e ɲinɛna i ka parti kɔ e cɛbilen ka na fo ka kɛ bɛɛ ɲɛna k'i bɛ urd de la ɛ o sumayila ka victoire nɔfɛ e kun b'o kɛlɛ la jama bɔlen ka tugu e kɔ e b'i ka kumaba fɔ la e taara pelenkoton ka don ibk ka gouvernement na ɛ e cɛbilen fo ka taa ibk gɛn k'e to gouvernement na ni ibk in taalen kɔfɛ jamana cilen e fadugu cilen jamana cilen don e badugu cilen don jamana cilen don e tulo tɛ fantanw ka wolowolokan na e ma se k'o si mɛn e yɛrɛ b'a dɔn k'e to fanga la e e ye rebellion ko kuma in mɛn i ye djihadiste ko kuma in mɛn e bɛ mali armée e taara k'a to cogo min na e b'o état dɔn i b'a effectif dɔn i b'u ka kɛlɛkɛcogo dɔn se min b'u ye se min t'u ye e tun bɛ gouvernement kɔnɔ e b'o bɛɛ dɔn i y'a fɔ e taara e tun bɛ masakɛ min ka gouvernement kɔnɔ san wolonwula ni tila o taara jamana condition bɛ cogo min na bi e tun bɛ minisiriya mun na e ka t'o minisiri ɲininka jamana kibaruya la mun de kɛra mun de ma kɛ an avansera cogo di an ma avanse cogo di san kelen kɔnɔ i ka sɔrɔ ka aw ka san wolonwula ni tila lajɛ cɛbilen i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko alihamudulilayi jamana in parce que wali dusu tɛ kɔ tigɛ mɔgɔ tɛ se ka ko dɔ kɛ jamana ko la dɔ b'a kɛ ni mun sera k'o kɛ i b'o felisite mɛ e fana ka n'i sigi k'e bɛ ɛlɛkisɔn ko kuma fɔ cɛbilen e ka taa rfi la k'e bɛ cɛbilen e bɛ ɛlɛkisɔn ko kuma fɔ cɛbilen cɛbilen ne bɛ mun f'i ɲɛna anw bɛ kɔrɔbaya tuma min na alifa kile la e cɛbilen e tun bɛ yen i y'o faamuya wa halisa e cɛbilen bɛ yen depuis ala y'e cɛbilen da i ma parti sɔrɔ diɲɛ na parti mun sera ka mɔgɔ mugan sɔrɔ i yɛrɛ b'o dɔn pɛrɛ e tɛ se ka mɔgɔ mugan sɔrɔ i tɛ se ka mɔgɔ mugan labɔ i tɛ se ka mɔgɔ mugan fara ɲɔgɔn kan i tɛ se ka taa hali dengidi kɛyɔrɔ i ma taa maa si ka dengidi la mɔgɔ mugan taara mun na i ma taa cɛkɔrɔba si ka banni na mɔgɔ mugan taara yɔrɔ min na i ma taa mariage si la mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ i ma taa silamɛ furusiri si la mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ e cɛbilen i ma don misiri si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ i ma taa egilisi si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ y'o fɔ i ma taa sugu si la mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ i ma don duba si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ i ma taa réunion si la mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ i ma jama foyi fara ɲɔgɔn kan mun bɛ mɔgɔ mugan bɔ e mɔgɔ mun yɛrɛ tana ye ka se ka 20 personnes fara ɲɔgɔn kan e dɛsɛlen don o la e ka n'i jɔ k'e bɛ élection ko kuma fɔ hali ni élection kɛra n'a bɔra e ka t'i allié dɔ la cɛbilen ne ko e ka mun bɛ jamana ko in na dɛ i b'a dɔn n'i ye mikoro jɔ mali yɛrɛ da la k'a ka kuma cɛbilen mali b'i ka mali b'a fɔ ko k'i bɔ a kɔnɔ mali b'a fɔ ko k'e bɔ a kɔnɔ ɛ cɛbilen n t'a dɔn i tɔgɔma de kun tɔgɔ cɛbilen ou bien i denmisɛnninma de kun bilennen don n'i tilala ka fin je sais pas parce que cɛbilen i ka ko in i tɛ a fɔ an t'i kɛ cɛfin ye on te personne te connaît i y'a faamuya fɛn o fɛn ka nɔgɔ e cɛbilen ma o voyage ka taa faransi fɛn o fɛn ka nɔgɔ e ma i bɛ voyage faransi taga hali ni avion tɛ yen i ka faransi taga tɛ bali hali ni mali pisi videlen don i ka faransi taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw ma aéroport dayɛlɛ e ka faransi taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw ma su ɲɛna e ka faransi taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw ma na joona a t'a bali n'u nana joona a t'a bali n'u sunɔgɔra a t'a bali ni aéroport kununa a t'a bali ni courant tigɛra a t'a bali ni avion nana a t'a bali ni avion ma na a t'a bali e cɛbilen kɔni bɛ voyage dɔrɔn il suffit i ka don modibo i y'a faamu ee ee i ka il suffit i ka taa aéroport modibo keita la mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ voyage cogo cogo i kɛlen i ko funufunu mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen i ko tornade mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen i ko tempête mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen i ko cyclone mɔgɔ si t'a dɔn e kɔni bɛ voyage i bɛ i ko dibilan de b'i la ɛ cɛbilen e fana ka na ko kɔngɔ bɛ jamana na ɛ cɛbilen kuma min na yanni IBK k'e ta e kun fasara f'i ka fugulanin bɛ biri i kun na e kun fasara fo fugulanin bɛ biri i ɲɛda la e kun fasara fo fugulanin b'i kun na i ko ni denmisɛnnin ye tasa biri a kun na e kun fasara i ko i y'a faamuya wa i ka fugulanin kun b'e kun na a bɛ cogo fɔ f'i tulonin fila bɛ datugu i y'a faamuya wa ɛ e nana kɛ minisiri ye même pas kalo saba fugulanin kɔmasera ka dɔgɔya fo ka na e cɛbilen kɔkɔ k'i kunkolo kɔkɔ k'i nɛriw bɔ k'i kɔkɔ k'i kɛ i ko wagner mɔgɔw ka cɛ ye k'i kɔkɔ k'i kunkolo kɔlɔ k'i kunkolo tulu i y'a fɔ e kunkolo yɛrɛ kun tɛ wɔsi i kan de kun bɛ wɔsi yanni IBK ka taa e tenbaraw bɛɛ bɛ wɔsi i tɔnpasaw bɛɛ kun bɛ wɔsi k'e fa k'i kɛ i n'a fɔ sinila ka seliba saga

depuis o waati kɔngɔ b'anw na koyi e IBK taalen n'e nana a fɔ ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ko ka election kɛ ɛ cɛbilen hali ni election kɛra e bɛ kɛ yan a bɛ ni ala ni kira cɛ cɛbilen ni minɛ mɛlɛ saya ni e ni saya ye election kɛ y'a fɔ a saya bɛ ka jama bi caya ni e ta ye n'e ni mɛlɛkɛlu mawutu n'i ko malidenw ka election k'aw cɛ mɛlɛkɛlu mawuti b'i bati cɛbilen

y'a fɔ ni e ni saya bana taara saya bana b'e bati deuxième tour la ni e ni nimakaran taara nimakaran bɛ cɛbilen bati deuxième tour la cɛbilen darame bilahi talahi cɛbilen n t'a dɔn fɛn min ma ka gon ko e ni o bɛ taa i ni i ni fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se ka taa i y'a faamuya wa ex aequo la premier ex aequo i b'o dɔn ebola ni e ni ebola taara maliyɛnw bɛ voter hali ebola ye koyi cɛbilen i y'o faamuya wa sinon ee papa. kana na election ko kuma fɔ an ye dɛ i kun pasalen don i ka gilekiniw kun b'i kan na i n'a fɔ n'i taara ka taa i ka gilekiniw kun b'i kan na i y'a fɔ i ko ni fulakɛ burankɛ i ko ni fulakɛ denmuso cɛ ye gilekiba d'a ma e an bɛ bɔ ko kalama e nana funu i y'a fɔ a k'i kɔkɔ ka tɛmɛ i y'a fɔ a gros bras du mali mɔgɔw ta kan ka n'i biceps kɔkɔ ka tɛmɛ lajaba ta kan ka n'i disi kɔkɔ ka tɛmɛ bagaribalo ta kan ka n'i tulo kɔkɔ i y'a faamu ka tɛmɛ bras de ferw ta kan ka n'e yɛrɛ jasa k'i kɔkɔ i ko wagner sɔrɔdasiw ɛ sisan e de gɔnfilera IBK taara dɔrɔn i y'a faamu e kun ye mananin fununen u taara ka taa ka taa bandiginin turu e la ko pui ka taa miseli turu e la pu e degɔnfilela fuu sisan e ka na ko kɔngɔ bɛ jamana na depuis i falen don kuma min na kɔngɔ kun b'anw na cɛbilen darame cɛbilen darame ɛ cɛbilen nin kɛra maloya ye dɛ IBK taatɔ taara n'e ye wa ni si ma diginna ee bilahi mɔgɔ bɛ sa i tɔgɔ tɛ sa saya ye mɔnɛ ye a fɔ sumayila ka parti taara tan saya ye mɔnɛ ye sumayila ala ka lahara sɔn sumayila a fɔ sumayila ka parti ko tora tan i m'a dɔn saya ye mɔnɛ ye ni sumayila tɛ aw bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ni sumayila tun bɛ balo la san tun b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ni sitan cɛ tun bɛ balo la san tun b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ni sumayila den fa tun bɛ balo la san tun b'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan bilahi talahi e saya ye mɔnɛ ye dɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ f'i k'i sigi ka urd lajɛ bi i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i k'i sigi ka sumayila ka kɔrɔlenw lajɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka sumayila ka entouragew ɲini i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd cɛbaw ɲini bi i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd cɛw tulutulutɔ ye i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd ɲɛmɔgɔw talen janfa nɔfɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd mɔgɔw bolitɔ ye nafolo nafolotigi nsonw nɔfɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd mɔgɔw talen nkalontigɛlaw nɔfɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye f'i ka urd mɔgɔw ɲinɛlen sumayila ka biti kɔ f'i ka urd mɔgɔw ɲinɛlen sumayila taabolo kɔ f'i ka urd mɔgɔw ɲinɛlen sumayila ka politiki kɔ f'i ka urd mɔgɔw tununen i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko saya de ye mɔnɛ ye saya ye mɔnɛ ye ɛ walahi ee cɛ kelen kelen ni saya tɛ duguba ci mɛ kelen kelen ni saya bɛ duguba lankolonya kelen kelen ni saya tɛ duba ci mɛ kelen kelen saya bɛ duba lankolonya kelen kelen saya tɛ tɔnba ci mɛ kelen kelen saya bɛ tɔnba lankolonya bilahi talahi sumayila kelen a y'a sen bɔ sumayila kelen kun sen bɛ dingɛ min da la bilahi urd ko la ala ye sumayila sen bɔ dingɛ da la urd jiginna a dingɛ kɔnɔ mɔgɔw tɛ kelen an bɛɛ ye kelen to dun yɔrɔ kuma don bilayi talayi ni su kora to dunnen kɔfɛ n'i ye da tugu i kɔrɔkɛ muso da la i b'a dɔn k'aw tɛ kelen ye n'an bɛɛ ye kelen mɔgɔ makan taga hiji tun bɛ dan makan mɔgɔ tun tɛ taa madinɛ n'an bɛɛ ye kelen ni misiri welela bɛɛ tɔgɔ tun bɛ fɔ an bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye bilahi cɛ dɔ sunɔgɔbagatɔ bilahi o ka fisa cɛ dɔ jɔlen ye sumayila sise sisew den wara minɛ wara sisew den politicien ka politicien sisew den min sera ka cɛw fara ɲɔgɔn kan 30 ans ka cɛw fara ɲɔgɔn kan 20 ans ka cɛw fara ɲɔgɔn kan ala ye san o san da cɛ si tɛ bɔ a ka tɔn na cɛw bɛ don a la de ala ye cɛw avant san o san cɛkɔrɔbaw bɛ jɛn u ka parti kɔ ka tugu a kɔ san o san cɛkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn cɛ u ka parti la ka na tugu ale de kɔ sumayila sise sisew den ka minɛ k'a minɛ i y'a fɔ a cɛ si ma bɔ parti la k'a minɛna o y'a sɔrɔ ja ja cɛw b'a dɔn ko n'a nana k'a bɛ se ka ko kɛ a nalen ka tila ka ko kɛ ala y'o minniji dɔgɔya cɛw taara cɛw tɛ kelen ye sitan finman cɛ ni cɛ kun tɛ kelen ye dɛ cɛw tɛ kelen ye sisew den cɛw tɛ kelen ye dɛ bilahi dɔ ka bigi tɛ ta faso ye sumayila ka bigi kun tara faso ye dɔ bɛ kalan ka dan u ka so sumayila kun kalanna jamana ye dɔ bɛ bigi ta bigi bigi ju ka dɔgɔ mɛ a bɛ du balo dɔ ka bigi b'a dɔ ka bigi b'a faso jɔ o t'a ba so jɔ dɔ ta b'a ba so jɔ o t'u ka dugu jɔ dɔ ka bigi bɛ dugu jɔ o t'u ka kabila jɔ dɔ ka bigi bɛ kabila jɔ o tɛ jamana jɔ sumayila sise mun ka bigi kun kelen don k'a faso jɔ k'a ba so jɔ k'a buranna jɔ y'a fɔ k'u ka dugu jɔ ka quartier jɔ ka jamana jɔ sumayila sise sisew den ye a taara o wara tari da hali n'a kununna bi a bɛ tila ka sa de sumayila sise i da hɔrɔn kolonw bɛ min sumayila sise i da cɛkɔrɔba tiɲɛfɔlaw olu yɛlɛmana sumayila ka saya la cɛkɔrɔba kalabanciw olu yɛlɛmana sumayila ka saya la politisiɲɛ minnu b'u jɔ a kɔfɛ olu bɛɛ yɛlɛmana aw tun bɛ jɔ a kɔfɛ de ka kuma aw tun bɛ jɔ a kɔfɛ ka tubabukanbaw fɔ aw tun bɛ jɔ a kɔfɛ jama k'aw ye ala taara n'a ye bi bi in na sumayila taara a ka parti taara alihamudulilayi mɛ barikatigiw bɛ na barikatigiw bɛ na sinɔn urd bɛɛ b'a dɔn mun bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan ne bala bɛɛ b'a dɔn n tɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna urd sumayila taara aw tɛ fɛ ka mun ta n'aw ma ta n'aw ma ta dingɛ kɔnɔ n'a ye bɔbɔden a k'a fɔ ɲamaden filɛ n'i ye igor bɔ urd la cɛ t'a kɔnɔ ni n ko cɛ t'a kɔnɔ cɛw b'a kɔnɔ ka baara kɛ mɛ n'i ye n'i ye igor bɔ a la bilahi talahi n'i ye igor bɔ urd la o cɛ t'aw bolo diɲɛ na mun bɛ tɛmɛ premier tour k'a b'aw tugu de y'a fɔ an tɛ n fa dɔn fa dunan de don mɔgɔ bɛ fili i ba kamalen ma mɛ i ba cɛ bɛɛ b'i bɛɛ b'i fa dɔn ni urd ni igor tɛ a ye kandida dɔ fɔ an ɲɛna ni igor tɛ a ye cɛbakɔrɔ dɔ fɔ an ɲɛna ni igor tɛ a ye dɔ fɔ jama yɛrɛ dalen don mun na ni igor tɛ a ye dɔ fɔ aw bɛ na ni mun ye ni mɔgɔw bɛ tugu a kɔ ni igor tɛ a ye dɔ fɔ mun bɛna n'aw bɛ taa premier tour la ni igor tɛ nafolo tɛ dɛ nafolo tɛ dɛ a ye dɔ fɔ wulu t'a ka mangoya dɔn f'a ka don misiri kɔnɔ y'a faamu bilahi wulu t'a ka mangoya dɔn f'a ka don misiri kɔnɔ aw bɛɛ b'aw tugu de bɛɛ b'i tugu de n'i y'a mɛn naji fɛn dɔ de su ko don jɛgɛ a kɛra jɛgɛ a kɛra a kɛra sogo ye fɛn dɔ de su don sinɔn n'i y'a ɲɛnama bila barama kɔnɔ a b'a ci pariseke la tasuma bɛ ji kalaya mɛ o b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'u cɛ n'i ye barama ju sɔgɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'a filan tɛ a b'a dɔn k'a fɔ k'a filan tɛ manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donso kelen kelen sa tɛ dugu ci dɛ mɛ kelen kelen sa a bɛ duba yɛrɛkɛ ha sumayila sise waraminɛ wara sumayila sise ngɔrɔngɔfin sumayila sise diamant noir sumayila sise sisew den sumayila sise ha sumayila ye temps mun kɛ e a minɛlen sumayila minɛlen jaadisiw fɛ sumayila ye temps mun kɛ jaadisiw bolo mɛ o y'a sɔrɔ pa a ka jama dafalen bɛ mɛ sumayila ka saya ka n'a bila bila bilahi talahi bɛɛ bɔra parti la alors que a minɛli k'a to otage la o ye mɛnni mun kɛ k'a sɔrɔ o ma bɔ parti la sumayila bɛ ban hali sumayila ka tile bi naani ma se o y'a sɔrɔ o bɔra parti la maître denba ka kuma dɔ f'i ye to parti in na ni parti in gaɲena o k'i kɛ ministre ye sinon perezaya a kuma dabila tɔw bɛ k'i musalaka i tɛ gaɲe tɔw bɛ k'i musalaka a se t'i ye tɔw bɛ k'i musalaka a bonya t'i kan tɔw bɛ k'i musalaka a danaya t'i kan tɔw bɛ k'i musalaka a manja t'i la tɔw bɛ k'i musalaka i t'a sɔrɔ parti in bɛɛ ka k'i fɛ bilahi tala i tɛ perezaya sɔrɔ i t'o dɔn f'i ka taa dugu dɔ la ko mɔgɔw ka bɔ k'i kunbɛn n'i ye cɛ o cɛ bɔlen i b'a sɔrɔ dɔ dir'u ma i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ i m'a perewu yira malidenw na i m'a kanu yira malidenw na i ma kɛ mɔgɔw fɛ i mako tɛ mɔgɔ si la i tɛ taa mɔgɔ ka denkundi la i tɛ taa mɔgɔ kunko la mɔgɔ m'i ye foyi la i ma parole foyi ta ka mɔgɔw la convaincu i b'a fɔ mɔgɔw kɔni kun ɲɛ b'i la yoyayo la sumayila nɔfɛ mɔgɔ si tɛ tugu urd kɔ k'i to a la n t'i musalaka la dɛ i ka to a kɛrɛnin na yen kɛlɛ cɛfarin b'i magan kɛlɛ tɔgɔtigi ye bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ a tɛ ɲɛ i bolo dɛ n'u bi k'i nɛgɛ k'i ka wari dun ne bala t'i nɛgɛ n'u bi k'i musalaka ne t'i musalaka n'u bɛ k'i i karese ne t'i karese n'u bɛ ka i bulɔku ne t'i bulɔku a perezanya ka tiɲɛ f'i ɲɛna a dawula t'i la a dawula t'i la a mɔgɔbaya t'i la a convaincu t'i la a yecogo t'i la a jama t'i kɔ a manja t'i kɔ urd kɔnɔ mali kɔnɔ bloku de bɛ gɛrɛ kɛ wa i ni sumayila hali n'a sɔrɔ aw bɛɛ donna ekɔli la kelen o ni perezanya tɛ kelen o ni parti ɲɛmɔgɔya tɛ kelen ok i b'a dɔn pɛrɛ i ma perewu foyi yira mali kɔnɔ baara la ok i ma démissionné ka bɔ poste la i ma poste foyi ta i ye mun i ye mun avancé wa ka tiɲɛ f'i ɲɛna mɔgɔw b'e ye sumayila kɛrɛfɛ mais mɔgɔ t'i dɔn koyi maître mɔgɔ si t'i dɔn i ma kɛlɛ foyi kɛ mali ye i ma politiki kɛlɛ kɛ i ma dɔn kɛlɛ la i fa paga one love à vous tous kana balaba sitan den toro yiri jugu feere tɛnɛn den toro yiri jugu ladɔn cani bilen ka ngɔrɔngɔ bilen fara biriki a dankisɛ dande ayi e nɔ kuma ne nɔ bulɔku tɛ gɛrɛ kɛ o dabiri dabiri ni pɔn kɔm a tɛ dabiri ko ye wa anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ anw ta ye dɔrɔn an bɛ tiɲɛ mun dɔn mun kɛra an ɲɛna an bɛ bɔ an b'o tiɲɛ de fɔ koyi wa mɔgɔ tɛ se k'o fɔli bali koyi i tɛ se koyi i bɛ mɔgɔ de mangoya i ma mɔgɔ min sɔrɔ a la e bɛ mɔgɔ min bɛ video la san saba o kɔfɛ e ka na don video la ɛ e bɛ i t'o tigi lamɛn i ye mɔgɔ min lamɛn fɔlɔ ka expérience ta video ko la ka sɔrɔ ka na don video la i bɛ mɔgɔ min lamɛn ka sɔrɔ ka sɔrɔ k'i ka sujɛw bɔ tɔgɔ foyi ma fɔ ne ma e ma mun da i yɛrɛ la wolo ne bala de nana ni waliju ye videokɛlaw la waliju ne de don nin ye n côté gauche ye ne de don kutuba ne de don yawa ne de don kala balaba ne de don y'o faamu donc tiɲɛ ye kelen de ye jamana in kɔnɔ ne walayi ne de don mɔgɔ i tɛ se mɔgɔ i tɛ se ka ne lajɔ ne bɛ bamanankan mɛn n'i ye n bɛ danbe dɔn n'i ye n bɛ kɛwale dɔn n'i ye n bɛ histoire dɔn n'i ye n bɛ jamana in ko dɔn n'i ye n bɛ se kuma la n'i ye wa n bɛ tiɲɛ kan n'i ye e bɛ ne lajɔ cogo di non i b'i ta de fɔ mɔgɔw b'a lamɛn i y'a faamu wa ne ko ten ko ne bala de ka san san duuru video a bɛ partage diɲɛ don o don san saba video bɛ partage diɲɛ don o don o video de tɛ ko ne bala y'a kɛ k'i b'a lamɛn k'i tɛ kalan sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ yen a tɛ o mɔgɔ si tɛ se k'i sigi k'i ta kɛ nkalontigɛ ye o non mɔgɔw bɛ tiɲɛ dɔn donc ne bɛ tiɲɛ de fɔ ok alihamudulilayi rabil alamina ok mali kɔnɔ bɛɛ n'i ka karamɔgɔw don mais e eh, karamɔgɔ bɛɛ ye karamɔgɔ de o mais ni tiɲɛ fɔ bɛ karamɔgɔ mun kan don min na an b'o fɔ ayidara karamɔgɔ de don mais an ye tiɲɛw fɔ a ɲɛna diɲɛ ma wuli o donc ni mun ta bɛ don min na o de ta bɛ fɔ o y'a faamu wa o de kama tafan ne filɛ k'a fɔ bala bɛ karisa kɔ ne a bɛ k'i ɲɛna ko ne bɛ karisa kɔ mali bɛɛ b'o dɔn ne la ne bɛ n ka tiɲɛ de kɔ ne tɛ mɔgɔ kɔ donc mɔgɔ si kana mɔgɔ si jaabi n'an bɛ taa tiɲɛ bɛ dɔn maninkalu ko ten ko kolu labantɔ tuɲa le ma mais mali kɔnɔ aw minnu tulo bɛ ne kan na n'a fɔra ko ka mali kɔnɔ ko ka videokɛlaw bɔ ko minnu bɛ tiɲɛ fɔ bilahi n kalela hali ne bala su dɔ bɛ ne tɔgɔ di mali kɔnɔ videokɛlaw la min bɛ tiɲɛ fɔ n'i ko ko ka mɔgɔ saba bɔ a la ne tɔgɔ bɛ di hali n salen n'i ko cɛ ko ka mɔgɔ fila bɔ ne tɔgɔ bɛ di hali n salen bilahi mali kɔnɔ hali san ba kelen videokɛlaw la mali kɔnɔ n'i k'i bɛ videokɛ histoire ta i tɛ ne balaba bɔ a la n'i ko i bɛ facebook la kuma histoire ta i tɛ ne balaba bɔ a la n'i k'i bɛ mali jɔ histoire ta i tɛ ne balaba bɔ a la n'i k'i bɛ i bɛ ka tagali video ta i tɛ ne balaba bɔ a la mali kɔnɔ a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye ni videokɛlaw symbole bɛ dilan ne balaba symbole bɛ dilan cɛ si seko t'o la cɛ si seko t'o la donc o tɛ kuma kunbɔ o mɔgɔ min delila k'i ba neni n'o ko a b'i ɲamaden kari i bɛ jɛn n'o ye non non non kuma tɛ o y'o fɔ mais kolu labantɔ tuɲa le ma maninkalu ko ten e y'a daminɛ jumɛn bɛ yen mun ma fɔ anw ma mais bi an bɛ lamɛn o parce que kuma tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ fɔ mais a t'o cɛ si ye min bɛ bɔ ko bala ye nin fɔ ko nkalon don o dɔrɔn de ɲinina o y'o faamuya o dɔrɔn de ɲinina bala ye nin fɔ nkalon don non non non donc one love à vous tous kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛ den toro yirijugu ladɔn cani bilen ka ngɔrɔngɔ bilen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada kana balaba don walahi donc an b'aw fo k'aw barikada